maazị Ugocha emụ ama kedudị ihe a na-akpọdị mma ụdị mmanya a nụwa na Igbo ọ na-adịkwa mma ka nwoke na-echeta chinwe ihe anyị chefutegara echefu eh, mana mana Okeyson ihe ahụ mmanya ọkụ ọ mmanya ọkụ ka a na-akpọdị ihe ahụ mmanya ike
a mmanya ike ma ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ mmanya ọkụ anọgide eh, mmanya ọkụ hot
mmanya ọkụ hot mmanya ọkụ hot ndị ahụ mmanya ike ka mmanya ike hmm. ọ maka o ji bụrụ brandy ka o ji bụrụ mmanya ike ka ọ mmanya ike ihe a mmanya ike eh, nke a mmanya ike eh, hot hot hot mmanya ọkụ hot mmanya ọkụ hmm. nekwenụ ahụrụ ihe ọ na-ekwukwa okwu ya St. Remy ka ọ na-ajụkwa m St. Remy ọ na-abụ mmanya ike ọ bụrụ na ị sị na ọ bụghị mmanya ike ngwa gwara anyị mmanya ihe ọ bụ St. Remy bụ gịnị mmanya ike St. Remy so na mmanya ike nwere ee ọ bụrụ na ọ schnapp ndị ahụ mmanya ọkụ ma ogogoro so na mmanya ọkụ ọ bụrọ eziokwu ị sị na ọ bụrọ eziokwu ị gwa anyị nke bụ eziokwu nke na-enweghịkwanụ nke na-enweghịkwanụ mmanya nke na-enweghịkwanụ eh, ihe a ndị oyibo na-akpọ alcohol ọba n'anya dịka dịka eh, dịka nke na-enweghị ọba n'anya nke na-enweghị ọba n'anya ọbananya ọ bụ ya ka a na-akpọ alcohol okay ọbananya dịka ụdị nke a na ụdị nke a kee ihe a ga-akpọ ụdị nke a o nweghị ihe na-aba n'anya o nweghị ọbananya ị ma na ihe ndị a niile bụcha um, ihe oyibo na-akpọ juice a bịa n'Igbo ihe a na-akpọ ya bụ abịjide maka mfe gị wee wee ije ke ọ dị mma Okeyson agaghị m asacha ihe niile ị jụrụ m ugbu a ị ga-eji eji aka achọpụta ụfọdụ asaana m gị na nke a na-abụ mmanya ike nke enuhu mmanya ọkụ nke a na na-enweghị ọbananya bụ ajụjụ m na-enye gị ugbu a jee ka ị chọpụta ya ọ bụrụ na ị ma ihe ọ wụ ee abịa m ebe a Okeyson a na-achọ ịjụtacha m ihe niile onye nkụzi ọ na-asacha ajụjụ niile ofu ụbọchị m na-aka unu so okwe wee hụ ya ndewo
ọ na-adị mma ka ị mara ihe na asụsụ anyị bụ Igbo Igbo anyị ghara ịna na ana biko nwere ihe niile e, dị n'ụwa na e nwere aha a na-akpọ ya n'Igbo ọ ọ bụrụ eziokwu mana asọ ndị Igbo jụ na mana mba anyị na-agba ịfụ ha na ịfụ ha na akụpe ahụ aja adị ebe a na ọ na-eme ebe ọ dị ọ dị gụụ ya bụ fan wall fan Wall akụpe fan. ahụ aja akụkụ ahụ aja ee ọtụtụ ihe dị n'igbo ee mana akụpe ọ ahụ dị ka aja ya na-ahapụchazizi igbo ma amaghị m ma ọ maka ọ maka gịnịzi mere e ji ahapụchazi igbo a ga-eje jụọ ndị ndị na-ahapụ mụwa bụ Okọcha sị na mma nhapụkwa mma mma nhapụkwa ị ghọtala Iwe- iwe- Igbo be anyị iwe- ekwesịghị na inwedịrị ụpọkọ ebe a ọkpọkọ ụpọkọ Chineke bụ ọkpọkọ enweghị ị maghị ihe ụpọkọ ọ ya mere m ji ajụcha gị ihe ndị a ka mmadụ nchetecha ya ngwa ego ole ka ị ga-akwụ ma ngwa ihe ụpọkọ ọ ya m na ọgwụ nta ka ọgwụ ihe ị na-ekwu na mere igbo anyị ji ana ekwesịrị ịkwụ ụgwọ tupu a mara ihe bụ adị ibu nwa na-eje akwụkwọ ị naghị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ igbo bụ ihe onye ọ na nwa na-eje akwụkwọ ị naghị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ya ị na-akwụrụ nwa ụgwọ akwụkwọ ka o jee mụta bekee a bịa n'igbo nke ahụ abụrụ na FOC ee mana ya nụ maka na ị sị na na ọ ya ka igbo ji abụghị ya ka igbo ji ana ihe igbo ji ana maka na mụ na gị bụ ndị igbo jụrụ ịsụ igbo jụ anyị jụrụ igbo anyị che na igbo adị- na igbo adịghị mkpa a sị nnọọ maka na a na-akwụ ụgwọ ndị nwere eje agụ a- a- agụ french agụ chinese agụ ị na-eje agụ asụ china je agụ Indi- eh, eh, agụ eh, ah, oyibo ị na-agụ ma french agụ ndị a niile ị naghị akwụ ụgwọ were agụ ihe ndị ahụ nwa nwaanyị nwa nwoke ahụ malitere akwụkwọ ụbọchị a

Igbo ọ karịrị akarị azụ ọ karịrị akarị ihe mbukwe ga na-agasị karịrị akarị efuru Igbo mụ akwadogo ka anyị gasịsịrị Igbo ọ onye be ka unu na ọ ofu obodo kadịma dike Eh, unu afụgo na onye a bụ ee kadịma dike Madike ije ee ya- ọ bụ na ije

na ee gị nọ ihe mmadụ ihe nke anọ mmadụ apụtakwa ụbọchị mmadụ pụta nedenu ogbe ekoreko nedenu ogbe ekoreko ee ogbe ekoreko ka a na-eresikwu nke a na nke a m ji n'aka maka ndị na-asị na na ekoreko adatuo ọnụ nke a m ji n'aka ka wụkwa puku naira abụọ puku naira abụọ ka nke a kwụkwa ahụ ọkwa ogbe ekoreko ị gwa ya eziokwu o ruole ka ọ ga-eme ee onye na-eje onye na-eje ọ họọ ya akpa na akpa igolo ofu iwere nke ọzọ kwanye n'akpa ejide gị yọọ ha biko sị ya nakwa na ọta n'isi nakwanye ihe ọta n'isi ka iji mee ya maka na maghọta ụdị obodo mmadụ nọ na ya ka ekwere nke na mmadụ nọ n'obodo akwụọ gị ụgwọ ọnwa ụgwọ ọnwa ama ngote nri otu o- ama ngotenwu ihe ị ga-eri n'otu izu ụka ka esi obodo bụ ihe a ee ka isi obodo bụ ihe a akwụọ gị ụgwọ ọnwa mgbe ụfọdụ m a na-eche ka ihe kedu ka ndị nkụzi kedu ka ndị ọrụ oyibo si were eme ụmụ ihe gasị onye ọrụ oyibo a na-akwụ ihe a na-akwụ n'obodo a o jide na-azụ ụmụ ya ụmụ ya na-akwụ na-akwụ ụgwọ ụlọ na-eme nke anyị nke ndị ọrụ oyibo unu ga-agwa anyị ebe unu si enweta ego unu ji eme ihe unu na-eme maka na ama m na ọ bụghị ego a na-akwụ unu ka unu ji eme ebee ka unu si enweta ego ndị ọrụ oyibo obodo a na-anaka anaka ọ dịkwa ka obodo a naka na nwanne m obodo a naka ebee ka anyị ga-anọ ee

ashị m n'ọ gụnụ ụtọbirekụ ashị m n'ọ gụnụ ụtọbirekụ ma ọ bụ ịkpọ ya ụtọbire ya bụ swit n'asụsụ bekee ọ dị mma ọzọ m na-egosikwa unu ugbu a bụ achịkere ma ọ bụ ịkpọ ya achịchakere ya bụ biskit n'asụsụ bekee ya bụ achịcha na-ada kerekere n'ọnụ ma ọ bụrụ na a na-ata ya ọkwa ị na-aghọta ọ dị mma gị bụ onye Igbo ọ bụrụ na ihe a bụ mbụ ị na-ekwudo okpo ozi anyị na Facebook ịgba mbọ soro anyị lakụrụ ihe anyị na-eme kesanye ndị ọzọ ma kwunyekene okwu ọ bụrụ na aha ndị a kpọrọ na ị chere na ọ bụ ya gwazie na anyị ihe ị chere na ọ bụ o maka na anyị chọkwara ka anyị mụtakwa n'aka gị ọ bụrụ na ikwudola anyị na tiktok otu aka ahụ ikwudo anyị na yutub okpo ozi yutub ịgba mbọ dekwunyere okpo ozi anyị kesanye ya ikwu na ibe gị kesanye ya ndị enyi ndị ọzọ lakụrụ ihe anyị na-eme ma kwunyekene okwu na ya ọ bụrụ na anyị anaghị emetie ka ịgwa anyị na anyị anaghị emetie aka m bụ nwanne gị nwoke maazị ugo